an balima mali bɛ mada filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ an b'a fɔ k'aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan an b'an ka bi don kibaru daminɛ jamana kɔnɔ kibaru ye sɛnɛko minisiri ye kimɛni wɛrɛ boloda fɔlɔ kɔfɛ sɛnɛko kalansow kama n'a bɛ fɔ o ma ko caa san ba fila ani mugan ni duuru kɔnɔ ka d'a kan ko maa kɛmɛ ani bi wolonfila naani minnu tun ye kimɛni fɔlɔ sɔrɔ ko o maaw dɔgɔyara nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kabini caa dayɛlɛla nin sugu ka kɛ a laɲini ye ka kalanden kura maa kɛmɛ fila ani bi naani bila ka taa yɔrɔ damadɔw la ni olu ye samanko samɛ joro ani mpɛsoba minisiri daniel siméon kelema b'a ɲini kimɛnnikɛlaw fɛ ko u k'u seko jira walasa ka nɔbɔ ka ɲɛ maa ba kelen ani kɛmɛ saba ani bi naani ni wolonfila de bɛna kimɛnni kɛ ni olu cɛma muso ye kɛmɛ naani ani bi kɔnɔntɔn ani duuru ye an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ kodiwari jamana na jamanakuntigi min kan ka bɔ fanga la ni o ye alasani watara ye n'ale si bɛ san bi seegin ani saba la y'a kan di tuguni jamanakuntigiya nɔfɛ utikalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni duuru a y'a ka jamanakuntigi sɛbɛn bila ɔktɔburu kalo tile mugan duuru san ba fila ni mugan duuru kalata kama a bɛ fanga la kabini san ba fila ani tan ni kelen waati nin bɛna kɛ a fanga naaninan ɲinini ye hali ni o y'a sɔrɔ a ka nin ɲinini ka di a nɔfɛmɔgɔw ye nka a bɛ ka ɲininkaliw lawuli fanga ɲininaw yɔrɔ la wa a tilala k'a jira ko ale y'i kanbɔ ka d'a kan ko jamana sariyasunba b'a laɲini k'a bɛ se k'a kanbɔ tuguni jamanakuntigiya nɔfɛ wa ko ale ka kɛnɛya fana bɛ se ka a to a k'a kɛ Madagascar jamana na dɛmɛbaga ba caman ye ɲɔgɔn lajɛ Antananarivo sirada la août kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ni mugan ni duuru walasa ka Malgache dolantannaw seginni ɲɛnajɛ kɛ u ka île belebeleba kan kalo kelen ɲɔgɔndan kɛlen kɔ Afrique jamanaw ka dolanciba la ni o ye championnat d'Afrique des nations de football ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye barea dolantannaw ka segin ni wari medayi ye u kan na ani rusi jamanakuntigi vladimir putin ka ɲɔgɔn senfɛ turki jamanakuntigi recep tayyip erdogan y'a jira ko turki b'a cɛsiri ka taa fɛ walasa ka ukraine ka bɛn kɛ bɛn tilennenya ani kuntalajan ye wa ko ale dalen b'a la ko istanbul ka kumaɲɔgɔnya bɛna kuma bɛn siratigɛ la Ni jamanakuntigi fila ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Chine, sommet du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai ka lajɛba tako mugan ani duurunan na. An balima Mali bamada filɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la an b'a fɔ ɲɛna aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ.